Tá an Gradam dhá bhliain is fiche ar an bhfód anois so táimid iontach bródúil a bheith anseo anocht. Táimid anseo san Óstán Hardiman ag an Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2024 agus táimid thar a bheith sásta le bheith anseo anocht leis na comhlachtaí agus na heagraíochtaí ar fad atá ar an ngearrliosta agus a bhí ainmnithe i mbliana. An t-ainm dár gcomhlacht sinne ná Tribe Irish Gin agus an is dóigh gurb é an slogan atá ann ná Croí Lár Cathair na dTreabh so an chéad lá riamh rinne muid iarracht bhuel Gaeilge bhuel Gaeilge a bheith in úsáid againn ar dtús báire ach anois tá muid ag iarraidh go mbeadh Gaeilge mar pháirt den rang. Tá chuile rang a bhíonn againn dátheangach agus muid ag iarraidh go mbeadh a fhios ag daoine an méid eolas san anáil amach just focail a substitute mar a déarfá so tuiscint a bheith ag an timpeallacht atá thart timpeall orainn. Ar na botanicals uilig atá ann tá ainm Gaeilge agus Béarla scríobhta orthu so má faigheann tú i gceart é tá ní ní bheidh buidéal jin agat gan do juniper berry so tá caor aitil scríofa ansin agus Caithfidh mé a rá go raibh mé féin ag foghlaim agus mé ag déanamh staidéir ar na botanicals beaga a bhí ann. Tá mise le Feachtas Rothaíochta na Gaillimhe agus tá muid ar an ngearrliosta. Tá sé go hálainn bheith páirteach den ócáid seo agus just bheith ag casadh le daoine eile a bhfuil suim agus meas acu ar an nGaeilge agus an cultúr sa chathair freisin. Tá chuile shórt a phriondálann muid agus a eisíonn muid b'fhéidir mar dhuaiseanna nó mar 'swag' mar a déarfá. Bíonn sé sin déanta sa dá teanga againn. So chomh maith leis sin bíonn an cineál, is dócha, just fiú ag ag ócáidí difriúla bíonn muid ag plé rudaí i nGaeilge freisin. Tá cineál grúpa WhatsApp againn agus bíonn muid ag díriú isteach ar b'fhéidir rudaí a bhaineann leis an Ghaeilge agus rothaíocht freisin. So is dócha nuair atá tú ag caint ar an cultúr, tá cultúr rothaíochta ann agus tá cultúr Gaeilge sa chathair freisin so bíonn cineál, an meascán idir an dá rud agus feiceann muid an dá rud mar rudaí thar a bheith dearfach a chuireann le cultúr na cathrach freisin. Tá mise ar cheann de na daoine atá san iomaíocht leis an ghnólacht Galway Trails agus is treoraí turais mé anseo i nGaillimh. Déanaim turais as Béarla, Béarla is Gaeilge agus lán-Ghaeilge nuair atá an t-éileamh ann. Déanaim roinnt mhaith fógraíocht agus poiblíocht as Gaeilge. Tá spéis mór ag na turasóirí ar cuairt go Gaillimh, céard céard is brí leis an Ghaeilge, céard céard saghas teanga atá ann, céard stair na Gaeilge, cultúr na Gaeilge. Táim in ann é sin a mhíniú do dhaoine. Maidir leis na logainmneacha chomh maith sna háiteachaí ar fud na tíre. Tá ag breathnú timpeall orainn like an méid ag breathnú ar na comhlachtaí eile atá ainmnithe mar a déarfá like tá muid istigh sa Hardiman an tráthnóna like nuair a bhreathnaíos soir freisin obair iontach comhlacht Gaeltacht Lally's bus tours mar a déarfá like tá muid Tá muid an-bhródúil a bheith ainmnithe agus a bheith ar an ngearrliosta leo. Cuireann sé an spotsholas ar an ar an bhfeachtas mar eagraíocht a bhfuil meas agus ómós againn don Ghaeilge. Tá sé iontach just casadh casadh le na gnólachtaí eile you know tá muid ag iarraidh go mbeadh muid ag forbairt na gaolta sin agus caidreamh le le na gnólachtaí sa chathair agus bheith ag comhoibriú leo so seo deis againn an caidreamh sin a fhorbairt. Má tá suim ag comhlacht nó gnó le bheith páirteach sa Ghradam, ní gá dóibh ach teagmháil a dhéanamh linn agus táimid in ann foirm a líonadh isteach agus beidh siad beidh siad in ann an phróiseas a thosnú.